nkeji nke atọ agụ malitere n'etiti abalị n'okpuru osisi o dina dị n'etiti ahịa nrọ ọ rọrọ gbagwojuru ya anya o nwere ihe ndị ọ na-aga anya hụ ọhụhee ntị nụkwanụ ọnụhee ọ bụghị sọ na ọ bụ ajọ nrọ kama ọ rọtara ebe mbe na-agba ọsọ ka agbọghọ mgbada na-efekwa efe ka oke kparakwukwu n'otu nrọ ahụ mbe gwuru osimiri dịka azụ ọkpọ tụọ ọnụ n'osisi dịka ọtụrụkpọkpọ ka na-etu ọnụ ihe ndị ọ ka ga-eme n'ọdịnihu nke kpọtere ya kpọmkwem bụ na mbe kpu okpu mmeemmee e tunyere ugbene ekpugo anọ nọrọ n'elu nri ji a sụrụ nke ọma na-efere obodo aka onye tuo ya igwe ọ kọnye ya ụtara onye ahụ agazie na nnukwu ite ofe dị na mbara họrọ akụkụ dị ya mma gbasaa ngada mewe mmanwụ i suru nri loo i kuru otu anụ taa onye richaa ma o jughị ya ọ gaa n'ihu mbe tukwaa ya igwe ọ manye ya nri ka agụ ghechara ughere chọrọ ihe ọ ga-eri dakapụta mbe sịrị ya agụ agụụ a na-agụ gị i tuo m igwe agụụ agụdebe gị ị makwa na nna gị gụrụ gị aha ejikwa na anya ọma wee baa gị agụ ka m gwa gị agụụ gụnyere agbụrụ na ikwu kurukwu nke na i ghere ughere si n'afọ nne gị pụta ụbọchị a mụrụ gị ngwa tuo m igwe agụ jidere akpịrị ya aka na nrọ a ka ụdọ si akpọghachi mmanwụ okpomma azụ ma ọ chọrọ imebi ihe a na-akwụ ọnụ agụụ ma jụ nri kama nwa agụ ga-ata ahịhịa ọ dọgbuo oke ngwere kama nwata ga-ata nsị ya taa aja kama okenye ga-eri aja ya kwụrụ ọnụ kama mmadụ ga-anọ n'oche a na-eke ya ọkpọ n'isi mgbe ọbụla ọ masịrị onye nyere ya oche ya nọrọ n'ala welie isi ya elu iwe tojuru ya afọ ka nwa mkpi nwatakịrị ọ ma na ọ tọrọ atọ kpụ ya aga nkwọ ọ bụ ya ka o jiri malite n'ike ka ọ na-aga gaa aga n'ugwu na katam kakpụm ụkwụ aka ekpe ya kpọrọ n'okwute ọ daa ka nke a na-eme ọkụ ekwe bụ okpoko akụọlagharị ya ekwe dịka eze siri gwa ya ka anụ ọbụla pụtawa n'ahịa agụ na-achọzi ịla mgbe ụmụ anụmanụ ụfọdụ zutere ya n'otu n'otu ndị ọzọ batara ịkpụkpa na ezinụlọ ya kpụ onwe ha n'ọdụ n'ọdụ were bata atalị na ọkpụrụkpụ anya na-achali anya ka ya na ikwiikwii ha na-ama aka onye anya nke ya ka eyi egwu ọzọdịmgba zọbatara zọgharịa zọgharịa fee n'isi chịa kai kai kụọ aka n'obi gbamgbam tie ekere mgba kedim kedim iya adaka sị ya ya wetuo obi maka na ngwugwu a ga-atọpe atọpe adịghị mma mmupe ụzụ zọrọ ebe niile mkpọtụ dedederenu ele mere ka onye ọbụla mechie ọnụ tupu enyi ekulie ikwu okwu ọ bụ onye nsụ nke bụ na ya nwa igbo mkpọtụ dị ka ịwụnye mmanụ ọkụ n'ọkụ na-akwado ịnyụ anyụ otu mgbe n'etiti nzukọ ka ọ chọrọ ịdọ ọbọgwụ aka na ntị maka nsị ọ nyụjupụtara ebe niile ihe o kwuru bụ nke a mm, mm, mm, bịa bịa bịa bịa ọbọbọbọbọ ọ bụ atụrụ sịzị gịnị dị ka a na-abọ ihe ahụ otu ahụ ka ụka si gbasaa onye chịkata ọchị o bewe akwa ma taa taa dị iche o nwere ka ihe siri dị ihe ka nte agbakwutele nte n'ọnụ onye ọbụla chịbara eze ọchị ya n'ime ọnụ ya ebe ele bụ onye oke nsụ ụta adịghịrị ya na ọ bụ onye nsụ sị chọọrọ ya ọrụ ọzọ ka ọ kwụsị ịkpasu aṅụ n'etiti ahịa ọ jụrụ ajụ ma kwechiri ndị be anyị ekele m unu igwe ee ọtụtụ okwu adịghị ya kedu ebe mbe nwa alịga nọ ọ nọ na nga kedu onye kwuru ihe ahụ ọchị chọrọ ebe niile igwe lepụrụ anya hụ na ọ bụ atụrụ njoroko na-ekwu gbachipụ ya nkịtị kwuru okwu gaba o nwere okwu ndị anaghị asa asa nwee ndị agaghị eleghara anya onye kwuo okwu amara afọ ole ọ dị ọtụtụ na-ekwu okwu maka na ha chọrọ ikwu okwu ọ bụghị maka na o nwere ihe ha chọrọ ikwu ụfọdụ ndị ekwuru ekwu enweghị isi nke ha na-enwe ọdụ ya kpatara na ọ bụghị okwu niile ka eji eme ụka maka na okwu bụ nka amaghị kwuo na-akpata ihe dị n'ime ụlọ ịpụ mbara n'ezie ọtụtụ nsogbu dị n'elu ụwa a bụ okwu amaghị were kwuo na nke amaghị wee sa kpatara ya ụzụ amaghịkwa akpụ opi ya lere nkapị anya n'ọnụ mgbe ihe ndị a niile na-akpọtụ mbe nọ be ya na-anụ ihe niile na-emenụ ọ na-aha gbowam ka ogene a tụrụ n'ala site n'ọwa ọnụ ahụ ewi tụrụ ya ihe niile e kwuru ma nke a takwunyere atakwunye n'akụkụ mkpume ahụ dị n'okpuru ọgbụ dị n'etiti ahịa rutechara mbe ntị ọ nụrụ nkata niile a kpara ka ngịga ga-esi kpudo mbe na ka enyi siri nye ụmụ aṅụ na ebu ikike ịwakpo ya ọ tụrụ obodo ụmụ anụmanụ n'anya ka mbe siri tụọ ọdụm n'ala were aja ụpa tee ya uri n'ahụ nakwa ka o siri fee agụ ajụ njụkịrịja nke na ọ dara tabie ire kpobie ụkwụ ma tiwe akwa ọzọ kedu ọzọdịmgba igwe ekere mgba eruo mgbe anyị ji ama ndị akwa siri ike n'ike enye m gị ike na ikike aṅụ na ebu gbachaa ya ntụpụrụ nchekere ma bute ya n'obu m anụrụ m na ọ sịrị ụmụnna ya tube ya onyere ngụgba o mee isi kpakakpaka buchara ya gbaa ya isi n'ala mgbarikọ ntụrikọ nkwụsa a sị m o mee na ọ bụ mbe onye aghụghọ gosi ya ihe i ji bụrụ di mgba chiri ọzọ igwe hapụ okwu ọ bịaghị n'otu ọ bịa n'ibe aṅụ na ebu fepụrụ n'ike na ebube ọ na-ahịọ nwii nwụọ nwii nwụọ n'ikuku ọzọdịmgba zọpụrụ ije zọgharịa zụgharịa penye anya isi kụọ aka n'obi gbam gbam tupu ọ mapụ sochie ha azụ o si n'elu na-aha nwii nwụọ nwii o si n'ala na-azọ gbuo nwụọ lie agha a kara aka adịghị eji ngwọrọ ngwa ngwa mbe bidoro zewe mgbọ tupu ọ kụọ ya n'isi ebe ọ ga-ewe anụ mara agba ọsọ ije ọkara ụbọchị ma o bido n'ụzọ ụtụtụ isi be mbe ruo na eke ọ gaghị iwe aṅụ na ebu otu ntabi anya isi na eke feruo na be mbe ọ chere ka imi na anya ga-adị ya ma a sị na aṅụ na ebu atụọrọ ya ụtụ akụ tinyere na ọzọdịmgba ga-agụgba ya gbaa ya isi n'ala o were ghọta na mkpọmkpọ ndụ ka mkpọmkpọ ọnwụ mma a dọfee nchekiri oke nnụnụ a na-achọ ịgbatu efelaga ya kpatara mbe ji were nwewe ọsọ ka o meghara ọdachi ọ pụtara n'ezi be ya jiri azụ azụ ka kpomkpo ukpo ogene were mkpara zaa mbara ya ọsọ ọsọ ka ọ pụtara n'ama o were ọnụ mkpụrụ ụkwụ ya zọkasịa ebe niile si n'aka nri ruo n'aka ekpe wee banye n'ubi ebe ọ chịrị egbeke abụọ were eriri kekirido ha n'ọbụ ụkwụ ya si azụ owere mịbaa n'ọnụ ahụ ewi tụụrụ ya n'azụ ụlọ be ya ndị na-agbara mbekwu nwa alịga afa amaghị na ọ ka ha bụrụ nwa dibịa ha chọrọ mbe mkpụrụ ụbọchị atọ ma ha amaghị akụkụ ụwa o tinyere isi ha hụrụ nzọụkwụ ga dị n'akụkụ ubi ma ha amaghị na ọ bụ mbazụ ka ọ bụ ịzaga zọrọ ha a kụturu ụlọ ya chọọ ya n'okpuru ite ma n'ime ngịga ma o nweghị onye ma na o zoro n'elu igwe ka o zoro n'elu ụwa ma onye kụturu ụlọ akịrịka be mbe na-aṅụrị ọṅụ o che na ọ bụ ụlọ akịrịka ahụ bụ ụlọ mbe mba mbe bi n'ime mbe ya ka o ji bụrụ mbekwu mbem mbekwu agwọ na-atụ mbe na-akwa ala iyi eze ya iyi adịghị eri agụ iyi nke ọ na-eyi ya egwu onye sị na ọ bụrụ ya ọ bụrụ ya o mee gịnị ọgịnị jụrụ gịnị ka o mere ọgịnị bụ ọgịnị mberede nyiri dike ma mbe nyiri mberede ana m eti ịchaka na-agba ịgba bụrụ ịgba mkpọmkpọ kpọkịrịkpọ ikikere mkpọmkpọ abụ m arụsị ọrụ ma e ji ji na ede efe m nru onye taa ose ọhụ n'anya ọ sị na ya ekweghị e kwetere ya ọjụ ajụ m njụ ọjọtọkọ ọjọtọkọ ọjọtọkọ ọgatọkọ ọgbatọkọ maka na ekweghị ekwe ga-ekweterịrị n'ute ekwere ọ ga-anyụ anwụ ọnyụ aṅụ aṅụ agbagbuo ya isi kotekwa ebu ọ gbatọọ ya ma onye nwe amụ agbaa m ya ka akpị dị ime tapịa ya ka akị ilu otu chi were jie